azibambo 10 amene amamufuna mkazi wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye kodi video imeneyi lero tikuyipanga chifukwa chiyani cholinga chake tifuna tipange create awareness eti chifukwa amanena kuti awareness protects relationships eti kudzindikira chinthu chisanachitike kumathandizira kuteteza mabanja komanso tidziwe kunena kuti ma temptations are real timayesero ajawo ndizoona ndithu komanso tiziwe kunena kuti ma emotional affairs starts slowly chikondi pakati pa mwamuna ndi mkazi chimayamba pang'onopang'ono so sizitengera kuti iyeyo ali kale m'banja mwamuna ali m'banja kaya mkazi ali m'banja athanso kuona anthu ena ake and then kamtima kake ndikuyamba kukula eti kupita kwa anthu amene ajawo pang'ono ndi pang'ono komanso tidziwe kunena kuti siwina aliyense amene amalemekeza banja lathu

kumaposa kuchiza kapena kuti kumaposa heartbreak komanso chikondi chimayeneka chipangidwe guard chikhale cholonderedwa nthawi zonse ndiye tisataye nthawi tiyambe ndi mzibambo woyambirira amene amamfuna mkazi wanu ameneyu timamutchula kuti emotional opportunist ameneyu amakhala mzibambo amene nthawi zonse amaonekera mu moyo wa mkazi wanu pa nthawi imene iyeyo mkaziyo ali under stress eti nthawi imene mkaziyo akumva kunena kuti i think inetu mwamuna wanga uja samandikonda amenewa ndi anthu amene uh, amayembekezera moment ngati imeneyi so amatha kumamfunsa even mkazi wanu hey, muli bwanji kumeneko banja lanu likuyenda bwanji iwo afuna angomva kunena kuti ah sizikuyenda kuno and then iwo aja apezerepo mwayi olowa ndiye amakhala anthu amene amapitiriza kumazichemerera right? amamva zimene mkazi wanu akunena komanso kugwirizana naye kwambiri and at the end amazipanga present iwowo kwa mkaziyo ngati iwowo ni mwamuna amene ali understanding and amapitiriza kunena kuti ine ndikanakhala mwamuna wako ai, bwezitu si- sukulira amene ukuliriramo azibambo amenewa ndiopsa kwambiri amene amatchedwa kuti ma emotional opportunist mzibambo wachiwiri amene amamufuna mkazi wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye nthawi yomweyo amakhala munthu amene timamutchula kuti the best friend with hidden feelings ma besties aja bestie si munthu oyenereka kuti mkazi wanu akhale naye wamwamuna chifukwa anthu amenewa amakhalanso kuti ndi oopsa anthu amenewa amapanga act as a friend eh? komano pansi pa mtima pawo amadikirira kuti uh, relationship yanu itasokonekera ipange fall apart iwo aja amutenge mkazi uja ndi amakhala akumayankhula timawu tawo timbalume tawo tanthetemnya you know i have always been here for you eh? amamuuza mkazi wanu zimenezo ine ndakhala ndikudikirira nthawi zonse ndimadziwa zoti iye uja azakupanga zimene wakupangazi azibambo amenewa amatchedwa the best friends with hidden feelings mzibambo woopsa amene amafuna mkazi wanu wa namba 3 ndi the flirty social media follower masiku ano tonse tikudziwa bwino kuti kunja kuno kuli social media komanso anthu ambiri we spend kanthawi ndithu pa social media ndipo pamakhala azibambo ena amene always amakhala ali ma inbox mwa akazi azikazi ali pa chiphinjo chimenechichi ndithu ndikunena panopa wina aliyense pa social media ngati ali mkazi nanji ayike ka profile picture pamene paja azibambo ambiri amabwera ku ma inbox kuja pali azibambo ena amene amamasuka pa social media in real life samamasuka ayi so amamtumizira mkazi ku dm kwake so amakhala kupanga react mwina mapost ake kaya maphotos kumpanga compliment hey, you look beautiful ngakhale akudziwa zoti munthuyo ali pa banja iwo samalabada zimenezozo iwo amakhala akudikirira kuti mkaziyo nthawi ina yake anene kuti am not okay and then iwo alowemo so amakhala akuyankhula timbalume tosiyanasiyana eh? you are too fine to be treated like this ndi mwina muli monse mmene iwo angathe kuyambira kufuna kumacheza naye mkazi wanuyo azizi- azisendera chifupi ndi mkaziyo chinthu cha namba 4 the power user kapena kuti a boss mentor coach anthu amenewawa bwana wa mkazi wanu mentor wa mkazi wanu coach wa mkazi wanu anthu amenewa amakhala ndithu oopsa amene atha kumfunsira mkazi wanu nthawi ina iliyonse olo kugona naye mkazi wanuyo nthawi ina iliyonse so amagwiritsa ntchito position yawo eti ka influence kamene ali nako kumpanga seduce mkazi uja kumuopseza pa zinthu zina kuti mkazi aziopa and then athe kumulamula china chilichonse chimene akufuna and akazi ambiri ndithu amapanga fall uh, mu category imene iyi amatha kupanga give in ndi kumulola mamuna kuti apange zimene akufuna ayi ayi ama- amandikakamiza ayi amandiopseza ndi zina zambiri nde amamubwerera ndi timbalume tosiyanasiyana amamuuza tizizungu takuntchito hey, you have got great potential eh, let me help you reach it kapena kuti achieve it eh, mkazi iweyo uli nkuthekera mwakuti amamuyamikira cholinga ampange seduce mwamuna wa number 5 amene amafuna mkazi wanu ndi the ex she never fully closed the door on pali azi ma ex ena amene mkazi wanu sikuti anatsekera khomo kwa iwowo ndiye ah, nthawi zonse ama amapanga share the past Eh, ndi mkazi wanu akamacheza ndikumakambirana zimene zinadutsa kalekale and ah, mwamuna uja amayamba kuganiza kuti i think mkaziyutu hasn't eh, healed yet kumpasa ndithu ka green light kena kake and amankumbusa kumayankhula timbalume eh, remember how good we were together takumbuka nthawi zina zake zimene tinkanjoya kumankumbusa zina zake ma ex ngati awa amakhala opsa K. Amene amakhala akumfuna mkazi wanu nthawi zonse, and mwayi utati wapezeka atha kugona naye mosaganiza kawiri katatu. Kenako tipite kwa mwamuna amene amamfuna mkazi wanu, ameneyu timamutchula kuti the helper with motives, omuthandizira mkazi wanuyo koma ali ndi zolinga. Nde amenewa amakhala mwina ndi neba, kaya ndi munthu amene amapita naye kopemphera, eh, kaya ndi ku tchalitchi, kaya ndi ku mzikiti, or munthu wina wake amene nthawi zonse amapanga show up mmoyo wa mkazi wanu kuti amuthandize chinthu china chake. ndiye amakhala akuswa timbalume kwa mkazi wanuyo anytime you need something i'm just one call away kumamuuza mkazi wanu ukangondifuna ineyo just call me i'll be right there for you mwamuna ngati ameneyinso amakhala woopsa kwambiri amene ali omufuna mkazi wanuyo ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye mwamuna wa namba 7 the fake religious brother or therapist akazi ambirinso eti nde akukhala malo amodzi ndi anthu ngati amene wawa anthu amene uh, timati ndiokhulupirika ku mpingo eti kaya ndi amaudindo ku mpingo and then mkazi uja amaziperekera kwa iwowa eti kuti amulangize pa zinthu zina counseling ndi zina zilizonse ndiye amabisala mu zauzimu mumu ku, and amafuna kupanga offer uh, emotional support kwa mkazi wanu ndiye nthawi zambiri eti he uses deep talks and prayer to build intimacy. Amakomedwetsa let's tipemphere ndikumugwira kaya pamkono mkazi wanu olo kupanga njira zina zake and akudziwa kuti in doing so akupanga build ka intimacy kena kake eti ku- timafeelings akupanga create nthawi ina yake atha kuzalowamo eti mopanda chovuta china chilichonse nde amakhala kukamba let's tipemphere eti ineyo i feel spiritually connected to you ndi zina zambiri zimene anthu ngati amenewa amatha kuyankhula mwamuna ameneyinso ndi woopsa kwambiri mwamuna wa namba 8 amene amafuna mkazi wanu ndi the jealous friend or relative azimuna tidziwe kunena kuti even our own circles are not always safe ngakhale kaya ndi macousins athu kaya anthu ena amene atiyandikira kaya ndi za azanko zathu nthawi zina ndithu ndizotheka amatha kukhala zonena kuti anthu amenewa akumufuna mkazi wanu not out of love but envy pali anthu ena sikuti amamkondanso mkaziyo komano mkungotichitira nsanje mwina ifeyo kuti eh, anapeza mkazi wabwino so nanenso ndidzangolowamo mmene mujamo akalowamo sikutinso athanso kukwatira mkazi amadziwa zonena kuti sinanga ndi mkazi kale wa m'bale wathu ndiye sizingatheke so azimuna ngati amenewanso amakhala woopsa kwambiri and amaswa timbalume tawo tomwe amayankhula hey, he- he doesn't even know what he has hey, achimwene athu ajatu or akutiakuti abale athu ajatu samadziwa kuti ali ndi mkazi golide ngati iwe azibambo amenewanso amakhala woopsa amene amakhala kumfuna mkazi wanu mzibambo wa namba 9 the, the flashy player Right, pali anthu ena amene uh, kaya tiyerekeze gym guy kaya ndi musical artist anthu ena amene azikazi athu amapita ku gym amakakumana ndi amenewa kaya ndi oyimba celebrity wina wake ndiye amayamikira sana azikazi anu he compliments her kumuyamikira iwe ndiye umachena iwe umaoneka bwino and then they use their looks to impress and seduce eti poti amatchena iwowo amavala bwino zimayendera chanichani ndiye amagwiritsa ntchito zimenezo kuti ampange seduce mkazi wanu ndiye amamuuza eti kumuuza mbalume mkazi wanuyo eh, with someone like me you never feel invisible ndi zina zambiri eti iweyo utati wakhala pa chibwezi or wakhala pa banja ndi ine eh, iweyo tu nde ungamabebe bwanji ndi zina zambiri zimene amatha kuyankhula mwa mbalume zawo mwamuna omaliza amene ali wa namba 10 ndi munthu amene timamutchula kuti the sponsor type sponsor so mu sponsor mumakhala anthu ngati mablesser or anthu ena okulirapo achikulire amene akuoneka kuti ndi achuma anthu amenewanso amakhala akumfuna mkazi wanuyo so munthu ameneyu he offers money comfort or a better life amamuuza mkazi wanu nditha kukupasatu ndalama umasowekera chani amakupasa chani amene ujayo ine nditha kukupasa zonsezi olo nditha kupanga create life ya bwino kwambiri kwa iweyo osati zimene iye uja amakupangira eyetu ndiye amagwiritsa ntchito iwowa success yawoyo as a chance yompangira seduce mkazi wanu so amamuuza zambirimbiri hey, shouldn't suffer when i can take care of everything Eh, usamavutike alipo ineyo amene ndingathe kumakusamalira ndi zina zambiri zimene iwo amatha kuyankhula amenewa ndi azibambo okwanira 10 amene amafuna mkazi wanu komanso mwayi utati wapezeka kwa iwowo atha kugona naye mkazi wanuyo mosaganizanso kawiri katatu ndiye chofunikira ndikuwazindikira anthu ngati amenewa and mukazindikira anthu ngati amenewa ndikuwapewa